Hey, bịaba, bịaba. Mba, o nwere ihe na-esi n'usekwu ka m fotu ya. Ife ahụ ọ gbakwa ọkụ, ị maka esi esi nri. Bịaba. Bịaba. Isi n'ugo nne n'ụlọ, maka esi esi nri. Bịa nwoke m, kedu ụgbọala? Mpa, ụgbọala kwa. Emekwana ka ọ na ị marọdị ife m na-ajụ ị maka ya kedu ụgbọala m Oh! Em, ị ma na o tego i debe ya m sị ka ka m bulu ya ọ tago nchara ka m bulu ya jee mmanụ ị sị ka i bulu ya jee tie mkpu ndọrọ ndọrọ ọchịchị unu na-eti ọ kwa ya nwoke m ị ma arọ one m lụ ọlụ n'ọrụ obodo tupu m nwee ike igote ụgbọala ahụ ee nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ na akwụkwọ akwụkwọ nkwekọrịta a ị ga-ebinye aka kịta na akwụkwọ nkwekọrịta a kwe m nkwa na ozugbo ị rigoro n'ọchịchị unu nke ọha na eze a ị gochielu m ụgbọala m Ụgbọala m, ife ọ na-ada bụ puku naira ise. Ife ndị ọzọ m tinyesi n'ime ya mee fa ncha bịazịa bụrụ puku narị naira isii. Ee, mba, puku narị naira ise nkenke ụgbọala gị a ụgbọala ị nyawa tupu a mụọ m Mechie ọnụ nsị ya! ọ wụzi ị kee esi malụ ego one ụgbọala m na-ada ma ọ bụ na i buru ya wee pụọ jee mee ife unu metata ee gee ntị ọ kali mma i ji nwa arụ anị tinye aka n'akwụkwọ kee si no. Wale ya wale na lomi fa. Ọkọ ebe. Eh. Nsogbu adịrọ. Sị ya na m na-abịa o. Ngwanụ. Bịa Obinna, ihe i dere na Facebook ka i ji chọọ ka m nwee mmasị na ya. Ajụjụ ahụ ị ya-ajụ ndị isi oti mkpu m. Eziokwu, i nwegorị ndị isi oti mkpu. Mana ihe a adịghị ka ị na-agbasa ozi banyere ebumnobi gị na ndọrọndọrọ ọchịchị ị chọrọ ime. Ihe ọbụla ndị oti mkpu m mee, bụ na ntụziaka m ọ dụrụ m ka anyị eme ihe m sịrị ha mee mana ihe i dere dị ka ị na-akpọ nghọcha ejije nwanne gụpụtagodi ya a chọrọ ụmụ agbọghọ dị afọ iri abụọ na ise ruo n'afọ iri abụọ na asatọ onye nwere mmasị n'ọrụ a ga-enwe ukwu ma makwa mma ile anya eziokwu ọ ntụziaka m dee ife ahụ kezi ihe i ji ụmụ agbọghọ eme ị na-akwado ime nghọcha ejije ị ma na m na-alụ ọlụ ọfụma ma ụmụ agbọghọ nọdebe m wee sị ka m kpọrọ otu nwa agbọghọ ka ọ bịa meere m onye enyemaka ihe ị chọrọ bụ nwa agbọghọ maara ihe ukwu ma ọ bụ mma I buru ụzọ dewe ya n'ihu. Nke ị na-akọ bụ ajambele. Abịawala m, abịawago m. ndewo nụ achọrọ m ime ka unucha niile nọ ebe a mata na unucha socha na ihe a na-arụ hmm? otu unu si kecha ekike na-egbukesị ka anyanwụ ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ kansụl anyị hmm? ndewo honorable councillor iji chịkọta ihe onye isi oti mkpu kwugoro isi a fụrụ ebe a wee kpaba okpu bụ mma unu na ka unu si wee kee ekike ka m kwugoro nke a unu ga-esi ebe unu si kunite gaalụ m ije ngala onye si n'oche ya jelụ ka ọ bịa ebe a sikwa ebe a wee nachite unu aghọtala ngwanụ o mee

ana m ekwu gbasara nwa ya Obinna na ndọrọ ndọrọ ọchịchị o tinye aka n'ime ya ife ọ na-ekwu nnukwu akalịgo a na-ekwu nke o mere ọ na-eme ọzọ Obinna jee na-achịkọta ụmụ agbọghọ ka fa sọọ mpi mara onye makarịsị n'etiti fa Mụ amarọ ife jikọ ịsọmpi ụmụ agbọghọ ya na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-azọ. Mụ amakwa ihe ịsọmpi ụmụ agbọghọ ị na ha akọ ihe ahụ. Ihe m ma na Obinna sị na ọ chọrọ ịhọpụta onye ga-enyere ya aka, onye enyemaka. Ihe ọ daghị ahụ. Obinna achọbagoro onye enyemaka ebe ọ na ka zọtarọ ọnọdụ n'ime otu ndọrọndọrọ ya. nrọpụta ole ka a na-emezide ọ dị nrọpụta ịbụa ofu bụ nrọpụta nke otu ndọrọ ndọrọ nke ịbụa bụ nrọpụta ọra obodo nke mbụ anwa bụ nke eh, otu ndọrọ ndọrọ na-eji arọpụta onye ga-anọchite anya fa n'ọra obodo ihe ị na-achọ ịkọ na o nwere ike ma ha arọpụtana Obinna ka abụrọkwa ife m kwu mba obi adị ada m mba Ọ kwefuru ọkwa anwa a na-ekwu okwu ya. Obinna ga-arịgoro ya. Ọ ga-emeri. Rahụ ụra. amakwa m na unu na-eche nri efifie o mana e nwe ihe dị mkpa m chọrọ ka anyị kpa kịta ife o nwere ike iche ka anyị sinye ife mba ọ gaghị echenwu dịka m si kwuo ọ dị oke mkpa ụnụ ma na Obinna na-eji dọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị e nwekwara ihe ndị ọzọ so ya n'azụ i si ekwuzi okwu ka i kpu mmiri ọkụ n'ọnụ tiwara anyị akụ igbo nsogbe ka ime ka ije butela anyị ka ihe ihe m na-achọ ịkọwata bụ na ka anyị si eri nri n'ime ụnọ a ga-agbanwetụ obere maka na ego m na-atụfu n'iti mkpu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Obinna ọ na-erizi m nri n'ahụ ọ ya bụ na anyị ga-agbanwe ka anyị si eri nni dịka anyị na-eribu ugboro ịtọ n'ụbọchị kịta ọ ga-abụzi ugboro ịbụa nke bụzi gịnị nri efifie aga-adịzi n'ime ụnọ a ngwa chelu okwu nni anyị na-ekwu amakwa m na ọ gbasara m dịka onye isi ezinụlọ a ọ gbasatakwara onye ọbụla

ị dịghị agwazi m okwu ị ma na ị bụ onye isi oti mkpu m ị na-eburu m iru Obinna gịnị kpatara m ama eburu gị iru Obinna ka njọ gịnị kpatara m ama eburu gị iru maka gị ka mama ji wee sị na anyị ama na-erizi nri ehihie n'ụlọ a maka maka usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị na-achụgbu onwe gị ọ maka nni ka i ji emefezi ihe oke Obinna gịnị kpata m ama emefe oke mgbe achọrọ m ka njọ ị chọ ka m bụrụ ọnụ na-eti gị mkpu nekwa anya ka m gwa gị eselikwana m aka m elu adịzikwa m eti nwanne nwanne ime omume ekwu ka ị na-eme ihe ọchị ana m akpa m

igolo chairman m ama m ị na-achọ ime m april fool mana taa abụrọnụ ụbọsị izizi april kezi ife ị na-ekwu ife a

Obinna akwụnyegoro m onye ndu ụmụ nwanyị ego n'ọba akụ ya Ị ma ga-enwe ike chịkọtazi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ maka iti mkpu ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị a ama m na ihe kwesịrị ka e mee ka ọ bụrụ mmalite dị mma kee nke m na-agwazi gị okwu ị naghị ekwu okwu kee ihe menụ mma anyị adago na ebidobero ebido kezi ka anyị siri daa ebe a na-atụnye aka n'akwụkwọ n'ọnwa na-abịa abịa onye isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị kpọrọ m ugbu a na-agwa m na ha ahọpụtago onye ọzọ ga-anọchi anya ya na nhọta a na-abịanụ na kpọgodi ya kpọgodi ya n'ekwentị eche m na ị ghọtacha ihe ọ na-agwa gị kpọkene ya ka anyị mara ihe onye onye nwa onye nwa na-ekwunu ma o burọ mmiri n'ọnụ mgbe ọ na-ekwu ya ha ahọtago onye ọzọ Hey! okotoli gbawo ee sị na gịnị mee ma ndo Hey! ndo biko ọ ka ego m si dị naa nsogbu adịrọ ekenere m chineke na ihe ọbụla m na-emefu ana m edetu ya edetu ihe niine m mefugoro na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị a bụ puku narị naira anọ enwekwara ndị ọzọ m edenye ha ma mana chefuo ya puku narị naira anọ ị ga-akabarụ chọrọ m ego a wenye m ya nabadụ m ya chọrọ m ego a izu ụka abụọ ka m nyere gị ịchọta ego a kpaa m ya n'aka izu ụka abụọ nwanne hmm. obinna deje ị nụgo oh, hmm, jisi ike ị nwaka oh, daalụ hmm. ama m na ọ ife mwute ịfụ mbọ niine ị gba gbasalu ndọlọ ndọlọ a ka ọ na-akpụ afọ n'ana otu a Hmm? agbanyeghị ife ọbụna kedu ebe kedu ebe esizi ebe a eje kịta mpa ịgwazi na o nwe ebe anyị na-aga ala na-apụ gị ka ọ gịnị idechi uche ichezogo ichezogo na ikwesị igotelu m ụgbọala ọfụụ eh? gee m ntị ọ bụrụ na igotero ụgbọ anị a n'izu ụka naabọ na-abịa abịa i chee aka wolu ife ọbụna so ya puku narị naira anọ gbakwunyelu puku narị naira isii nya bụ otu nde naira hei nwanne dịka ala